n'igwe na ọkwa gị ma onye ị ya-eke ee eke kele ụwa na mme ya nekwa ụmụ gị ụmụ igbo nekwa ụmụ igbo agbakọ n'ụbọchị tata ee na anyị gbakọ n'ụbọchị tata sị ka anyị mee ka anyị si eme na ka a na-eme anaghị egbu egbu ee ọkwa ile ọma ka anyị na-ekpe n'ụbọchị tata na ile ọma ada egbukwa egbu na ile ọma bụkwa ya ka ejuna ji aga n'ogwu ee m wee jide nzu n'aka n'ụbọchị tata wee sị gị chukwu kele ụwa eke kele ụwa olise bi n'eluigwe nenụ ụmụnne m ụmụ igbo nenụ ọra nọ ebe nenụ ezumezu ezumezu ndị nọ ebe nenụ okeke nọ ebe nenụ ọkafọ nọ ebe ee eh? na ọkwa ị fụkwana na ilu anyị dị iche n'iche ọkwa etu ahụ ilu anyị si dị iche n'iche ka ihe na-akpa anyị dị n'iche n'iche si wee dị n'iche n'iche m wee sị gị chukwu bịanụ mapụ ọra nọ ebe unyi ka ị maa na ha nzu n'egedege iru bịanụ mapụ okeke nọ ebe unyi ka ị ma ha nzu n'egedege iru bịanụ mapụ ọkafọ ọkankwọ ọkọye mgbeke mgbeoye mgbeafọ nọ ebe ị ma ha nzu n'egedege iru ka ha wee dịnụ ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ka anyị wee dị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ee sị gị chukwu kele ụwa nekwa ụmụ igbo nekwa ụmụ igbo anyị na-ama nzu anyị na-amanagalụ ndị nọ n'ụlọ na-amanagalụ ndị jebere mba na-amanagalụ ndị fere enu ndị nọ ndị jebere ebe tele aka wee sị gị chukwu nekwana ụmụ igbo ka ị bịa kene gozibe ụmụ igbo bịanụ mee na anyị ihe ọma bịanụ mee na anyị ihe anyị bu n'uche bịanụ gbo- bịanụ na ọ ya agakwa na ụmụnna nwezuo akụ ilo anaa wee sị gị chukwu biko kene biko bịa kene bịa kene gebe anyị ntị bịa kene zaba ekpere anyị ekpere ụmụ igbo ka ị zaba na ya chukwu ee na ọkwanụ gị ma onye ị ya-eke na onye ị ya-eke amarọ ọkwa gị ji ji ọkwa onye ị wanye ya erie ya wee sị gị bịa n'ụbọchị tata ka ị mapụ ọra na eze nọ ebe unyi ka ị ma ha nzu n'egedege ilu o nwee onye ihe na-esiri ike ọ nụcha n'ọnụ n'onu m amacha nụ nzu ka ihe dịrị ya mma ee o nwee onye amoosu na-achụ ka ị mapụ na ya unyi amoosu ma na ya nzu na ihe dị- uga- ugochara acha ada echukwu echu wee sị gị bịa nụ chukwu kere ụwa na ọkwa aka nwata ka anyị ji enye gị wee sị gị bịa ka ị were aka okenye ka ị wee- ka ị wee nara anyị a sị m na ntị gị agaghị ahakwa ka okpu ata ị wee nụ ihe ọkwa gị bụ eke kere ụwa ọkwa gị bụ od- odogwu akataka wee sị gị bịa nụ na ụmụ igbo na-akpọ gị n'ụbọchị tata ee nọ ndị gị na ha gbara ma anyị nzu n'egedege ilu na eke mapụ anyị unyi ma anyị nzu n'egedege ilu na afọ na nkwọ na ọye na ahịa n'anọ dụ n'ụbọchị n'anọ isee isee isee aha ee biko nụ

ee asị m unu na mgbịlịmgba ahụ na mgbịlịmgba ada eje ije ihere ee akpọkuo m chukwu kele ụwa kpọkuo eke kele ụwa na mme olise bi n'eluigwe sị gị bịa n'ụbọchị tata na ụmụ igbo ezukọ ọkwa ọjị ka m ji n'aka a sị na ọjị ka anyị ji ayọta chukwu ihe m wee kpọkuo gị n'ụbọchị tata bịanụ chineke eke kele ụwa na mme na ụmụ igbo ezukọkwa nekwa na anyị ezukọ na asị na igbo na-asụ n'olu n'olu wee sị gị bịanụ chukwu kele ụwa ka ị nala anyị ọjị ka ị taanụ n'otu ka anyị taa n'ibe bịanụ chukwu kele ụwa olise bi n'eluigwe ee bịanụ geenụ ụmụ igbo ntị ọ ya aga anyị kpeenụ ka ọ dị n'ikpe ihe a na-ekpere ekpere wee kpee ka ọ dị ile ndị na-agwọ ọgwụ na-agwọ sị ha agwọ ka ọ dị ile m sị anyị kpebenụ ekpere ụbọchị taata ka ọ dịnụ ile ọkwa nwata ka anyị wee na-awụ alụ n'afọ n'afọ wee sị gị chukwu kele ụwa biko kene ọkwa ile ọma ka anyị na-ekpe maka na ile ọma ka ejuna ji aga n'ogwu ee eh? anọkwa m na-eme nta eme imo anọkwa m na ometa emeli were isi ebulu nọlụ na ije awele n'isi ụmụ igbo niile nọ ebe ee eh? nọlụ na-awụcha awụcha maka ndị mmapụ asịkwa na mmapụ ada egbu awọ ee eh? a sị m onye ọbụla nọ ebe bụ onye igbo ndị niile nọ ebe n'ụbọchị tata ana m akpọku Chukwu kele ụwa n'isi unu ncha niile sị ka ọ dịrị unu mma ka omeka mebere unu ee na ugo chara acha enwerọ mgbe o ji echu echu m wee kwuwe okwu ndụ n'isi nwoke nọ ebe kwuwe okwu ndụ n'isi nwaanyị nọ ebe ee wee sị na unu ya adịkwa ka echi n'echi na anyị adị ka echi na echi anaghị agwụ agwụ a sị m ọmụmụ egbu ngwu n'isi anyị na mma anyị adịkwana ya nkọ ee ndị be anyị na-ekwucha okwu kwuo anyị aga-eweta ọjị asị na onye wetara ọjị wetara ndụ ada anyị nwaanyị ogochukwu ana m ekpekwa ekpere n'isi gị na-akpọku chukwu n'isi gị sị ka ọ dịrịnụ gị mma sị na ị ya adịnụ ka echi na echi anaghị agwụ agwụ ee a sị na omeka ya emele gị na ọchị ya adị gị n'eze n'ụtụ n'ehihie n'abalị n'ụtụtụ ụbọchị niile nke ndụ gị na ọ bụ ya m na-ekwu n'isi gị